ọkwa sịrị na ihe eji adị abụọ eje n'ubi bụ ọ bụrụ na anya ahụghị anya ahụ ekele m ọ bụghị maka na ihe kwụrụ ihe akwụdebe ya ọ bụrụ maka na ọkwa kwuru na ihe eji adị abụọ eje n'ubi bụ ọ bụrụ na anya ahụghị anya ahụ kpatara na a na-abịa enwe onye ga-azọ ọkwa onye isi ala n'aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị enwekwu onye ga-esote ya n'ọkwa n'ụdị usoro ọchịchị egbe bere ugo bere eji achị ala anyị amatala na prezident Bola Ahmed Tinubu ga-azọrọ APC All Progressives Congress ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ọ ga-abụ ya na Kashim Shettima onye ụka Muslim ibe ya ma eburu n'obi na nke ha zọrọ mbụ na ndị kwe ndị ekwena kara nkụ na ya ekwena bụkebere site n'aka ndị nke kraịst n'ụdị katara ahụ eji go ma ndị ogwu aja ma ndị omenka eyibere uwe ndị nnukwu ụkọchukwu bishọp n'otu mmemme ụka nkakọ n'ụdị ijiri gosi na ndị ụka muslim na ndị nke kraịst nọ na nghọta ka tinubu na shettima zọọ ọkwa ịchị ala anyị amatala onye ga-azọrọ SDP Social Democratic Party ọkwa onye isi ala Naịjirịa na ọ bụ Adewale Adebayo ma aka amatabeghị onye ga-eso ya zọọ ya bụ ọkwa otu a ka o si dịkwa na AAC ebe a matabeghị onye ga-eso Omoyele Sowore zọọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'ọnwa mbụ afọ 2027 ọ bụghị Rotimi Amaechi ga-esote Atiku Abubakar n'ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'aha ADC African Democratic Congress n'ọnwa mbụ afọ ọzọ onye ka ọ ga-abụ ọ ga-abụ Emeka Ihedioha o nwebeghị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ ga-enwe ụdị njikọ aka a hụrụ na NDC ugbuna bụ Peter Obi ịzọ ọkwa onye isi ala Rabiu Musa Kwankwaso isote n'ọkwa ndị na-eso ụzọ Peter Obi bụ ndị Obidient Movement juru eju bara abara na steeti ala anyị niile ma nọgasịa n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị iche iche ma bigasịkwa na mba ụwa dị iche iche n'ụdị mere ha ozuru mba na akịdị ama oke ala ọ bụgodịrị naanị ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ Kwankwaso na Kano steeti naanị ya bụ ndị Kwankwasiyya ọ na-ebu isi eri ọnụ ndị Obidient movement na ndị Kwankwasiyya ejikọla aka bụrụzịa Obidient Kwankwasiyya movement OK movement n'aha ịchafụ n'ihi njikọ aka a e buru n'obi na oke isi ike atinyela ọtụtụ ụmụ Naịjirịa n'ịchọzi mgbanwe ọchịchị n'ụdị ya gafelekwa site na nhọpụta ọnwa mbụ nke afọ 2027 a pụrụ ikwu na NDC ejebego ma e wezuga Ụdị magomago na ojoro nhọpụta a hụrụ n'oge nhọpụta maka ọkwa onye isi ala n'afọ 2023 abụ m Chukwuma Ogbonna onye nke m o wee tọọ m ka i si esonyere anyị n'ozi ugo ọ bụrụ na i mebeghị ka m mata ka ozi ugo si amasị gị